king abụghị igwe akọwaa m ya nke ọma onye ọbụla ghọtara ihe m kwu wee kọwakwazie ihe kpatara eji akpọ king igwe n'ala igbo na ọ bụ ka ekwubi ekwubi na king abụghị igwe ịma na ịbụ onye anambra bịa nso ndị anambra na-eso m biko geenụ ntị geenụ ntị biko ọ bụrụ na ị bụ onye Anambra gee ntị Anambra biko maranụ na unu bụ ndị Igbo otu ndị ọzọ niile sikwa bụrụ ndị Igbo o nweghị ihe dịka asụsụ ndị Anambra na asụsụ ndị Igbo ọzọ onweghị ihe dị otu ahụ onweghị ihe dị ka ee na ọ dị otu a n'ala Igbo ndị ebe ndị ọzọ mana abịa na Anambra na ọ dị otu a mba chetakwanụ na o nwe mgbe anyị niile bụ ndị Anambra ụlọ ọfụrụ a ka ebido kewaba um, ndị ọchịchị e, kebe nke a kebe nke a kpọ nke Anambra kpọ nke Enugu kpọ nke Ebonyi kpọ nke ebe nke kpọ nke e, ma ndị Abịa ma ndị Imo ọfụrụ a ka emebe ihe niile a mgbe ọbụla a na-ekwu ụfọdụ okwu ihe kwesịrị na-agba gị n'isi bụ abụ m onye Igbo gịnị ka m ji ekwuru ihe a ewebatara m nkụzi wee kwuo sị na abịa n'ala Igbo king bụ eze n'ala Igbo king n'ala Igbo bụ eze wee kọwaa wee kwuo sị na king abụghị igwe akọwaa m ya nke ọma onye ọbụla ghọtara ihe m kwu wee kọwakwazie ihe kpatara eji akpọ king igwe n'ala igbo na ọ bụ ka ekwubi ekwubi na King abụghị igwe m ma akọwakwu ọzọ ebe a maka ndị bụ ugbu a ka ahụ ka nya ka ha sonyebe m kọwasị nụ na ndị Anambra chere m na-ata ka ụkwa ụfọdụ sị na m na-akọyeri akọyeri ụfọdụ sị na m amarọ ihe m na-akọ ụfọdụ ekwetakwa sị ee na ihe a m kwu bụkwa na aka ọ dị kama na abịa na Anambra na ọ dịrọ ụna ahụ ọ nya me m ji wee na-ekwu ihe a ndị Anambra maranụ na unu bụ ndị Igbo dịka ndị ọzọ si bụrụ ndị Igbo anyị niile bụ otu anyị niile bụ Igbo o nweghị ihe dịka na ebe ọzọ na ọ dị ụna na Anambra dị ihe gara gị bụ jụọ ese ọ bụrụ na ị jụọ ese ị ga-ama na Anambra king bụ eze na Anambra na amaghị na-eme anyị gee ntị ka m kọwaa ya ọzọ wee kwutepụ ihe m chọ ikwu king n'ala Igbo bụ eze o doro anya mana A bịa n'asụsụ Igbo, m ma-etinye bekee n'okwu a were Igbo kọwaa ya ka ị nwee ike ghọta ya. A bịa na asụsụ Igbo, anything mightier than others, Igbo be anyị ga-akpọ ya igwe.

anything that is higher than others igbo be anyị ga-akpọ ya igwe ya mere igbo be anyị ji wee kpọọ sky firmament igbo be anyị kpọrọ ya igwe maka gịnị ọ dị ebe dị elu yes higher than ihe ọbụla toro ogologo n'ụwa igbo be anyị wee kpọọ ya igwe elu igwe igwe ya bụ na a bịa n'obodo the king is considered the highest profiled person n'obodo ahụ nyanwa me igbo be anyị jikwa kpọọ ha igwe a bịa n'obodo the king is considered the greatest the mightiest wepụkwa gọọmenti o wepụkwa ndị ọchịchị na-achị obodo ihe a na-ekwu bụ n'ime obodo eze obodo the king is considered the highest the greatest n'obodo ahụ ya mere igbo be anyị ji wee kpọọ ha Igwe. O doro anya ndị Anambra gbaanụ mbọ malụ ebe okwu si bịa na ihe kpatara okwu a tupu unu a na-eme ndọrọ ndọrọ na-adọghasị okwu o doro anya onye Anambra ga-asị gị na-asị ee na a bịa Anambra enweghị ihe dịka eze na ihe ha ma bụ igwe kedu maka eze nri a bịa na nri ihe a na-akpọ king ha bụ eze eze nri nri ọ kwa Anambra ka ọ bụ enwekwa ọtụtụ ebe ndị ọzọ bụchakwa eze ka a kpọkwa em king ha na Anambra ahụ ihe i kwesịrị ịma bụ na king be unu ahụ a na-akpọ igwe i ji wee bịa na-agwa m na m amarọ ihe m na-ekwu na igwe ka unu na-akpọ ya ihe i kwesịrị ịma na ihe e ji akpọrọ ya igwe ahụ bụ na ọ nyanwa bụ onye kasị dị elu n'obodo unu ya mere e ji akpọ ya igwe igwe igbo be anyị mere ya ka ọ dị na onye ọbụla kasị dị elu n'obodo n'obodo bụ igwe His Royal Highness igwe ọkpụma ma o nwe ihe ị ghọtara ugbu a ihe igbo be anyị na-eme ka ị ghọta bụ na onye ọchịchị na-achị ka ewekana onye ọchịchị na-achị obodo obodo anyị nọ n'ime ka anyị pụtazịa n'ime obodo onye ọchịchị na-achị naijiria igbo be anyị ga-akpọnwu ya igwe aka na-achị anambra bụ nwanne anyị nwoke Chukwuma Soludo igbo be anyị ga-akpọnwu ya igwe maka na a bịa na anambra ọ nyanwa bụ the highest profile person ebe ahụ nyanwa bụ the strongest person ebe ahụ nya bụ the greatest person ihe ọ bụla o kwu na anambra bụ ihe na-eme a bịa na ebonyi nna anyị ukwu right honorable francis nwifuru nyanwa bụ the highest na ebonyi strongest the greatest na ebonyi ihe ọbụla o kwu na ebonyi bụ ihe na-eme igbo be anyị ga-akpọnwu ya igwe otu a ka ọ dịkwa na ebe ndị ọzọ ekenekwa m unu ọ bụ na o nwe ihe ejije a kụziri gị biko nyere m aka tụsa ejije a ka o ruo ụmụnne anyị niile lukwazie ụmụnne anyị ndị Anambra ee ka anyị na-amụ Igbo na-aga n'ihu ekenekwa m unu cheta na onye gị na ya nọ bụ igwe ezenna ezigbote onye Ọhafịa kala aja alụ onye mgbazi ndị Igbo onye nkụzi biko tụsara m ejije a tinye okwu na ọdọ okwu ma biere m aka na akara ịhụnanya makwa na akara mmasị ka emesịanụ ka ọ dị mgbe ọzọ